ee a sị na nwata gbara ahọ iri abụghịzi obere nwa ee naijiria agbaala ahọ iri gbakwasa gbakwasa gbara ahọ iri isii na ise naijiria nwetara nwere onwe n'ime ahọ 1960 ee ihe mkpochiga mmụọ ga-asị ịbịakwala ga-adị ka a ga-asị na ọ na-abụ a tụọ mbụ ọ gbaa n'ogwe a tụọ ọzọ kwa n'ogwe a na-ajụzi ọ sọsọ ogwe ka akụrụ apị ụfọdụ ka ajụzi ọ pụtara na nwa mgbeke amaghịzi akpụ isi malite n'ahọ 1960 ahụ wee ruo ugbu a e, kọwakenere anyị kedu ihe dị iche ya bụ na oge mgbe gboo ga-eji ya nwara

ugbu a ihe adịchaghị ụta sekọndị ụfọdụ na-atụ ụjọ ịpụta ka sekuriti adịchaghị ọhụrụ ewu nọ naijiria bafọ m na Lagos dị mma so mụnwa ma otu ụzọ asị adị very busy ete nwere n'otu taa na ndị ụlọ dịkwa ya ndị nọ n'ime ụlọ mba ị na-anya kemgbe isi emecha malite mgbe ahụ bụ nakwa kemgbe colonial rule ji rọpụrụ ikikere ya ee naijiria jiri nwee nghọtahie nke dara nke butere agha a kpọrọ civil war nwere ike ụfọdụ na-akpọ ya naijiria biafra war onye ọ na-akpọ nke masịrị ya e wee lụchaa agha ahụ wee sị mee mkpebi mkpebi kwubie okwu nke ahụ a maara ama dịka no victor no vanquish mgbe kemgbe no victor no vanquish ya bụ egwu okwu a ee kedu otu nwere ike isi wee kọwata na anyị sị na ọ bụ otu a o si metụta ndị igbo na nchọ ezi a site na ya dịka o metụtara azụmahịa dịka o metụtara mmepe

ị ga-ama how many carton moto ga-ebutere gị ebe etu ugbu a na i wepụta 2 million zụọ ahịa ahụ iji zụọ ahịa na ozi eze ahụ gwara gị ihe dịkwa mma ị ga-enwetawa ebe 3 carton akpa ka ejere gị na one small carton a dropụ ya ka moto gị ụkwara obi ka moto buru ya burute gị

so mgbe ị ga-abịa tinyecha ego ebe ị zụrụ ahịa ma ndị buru ya bute ya na park ebe a ga-ere onye ga-ebute ma onye butere gị tinyecha ebe tinye ya ebe ahụ mee ọ dị ka ya na-ada n'ọnụ ama m ụfọdụ ihe ndị nọchi ebe a na ama m ebe na anyị na-ere ya ihe mechi- mere the thing ji metụta ugbu a na m ga-asị gị ị compare ya before and ugbu a wụrụ ofu ihe ọnụ. one ị bịa ị zụrụ ahịa na ebe ị zụrụ ofu mkpụrụ ihe i goro i goro 20,000 naira i recha ya na ji igwe another one nwere ike ibuzi nwere ike ji igwe 22 mgbe gboo ga-asị na ọ ka dị mma mgbe gboo na ị ga-compare ya ịga dịcha mgbe gboo

ndị kọmetụtara ụtịrị ezigbote agụmakwụkwọ ezigbote mmụta etu ọ dị ugbu a eziokwu na ụfọdụ nwere ike isi akụ si na ugbu a enweela teknụzụ nwee kọmputa nwee ịntanetị mana mgbe ahụ enwechaghị ụfọdụ ihe ndị ọzọ. i lee anya ugbu a n'ụwa kedu otu ọnọdụ agụmakwụkwọ dị ugbu a na naijiria otu ọ dị oge ahụ ọ bụ ihe na-aga n'ihu ka ọ bụ ihe a kwesịrị ilebakwu anya We are the future generation.

ị bịa lewe anya ma ndị ji ụwa ma ndị na-achị obodo anyị ndị na-achị ụwa ndị anyị bịa ị hụ na ndị karịrị n'ọchịchị isi obodo agwọ ọnụ maka tụrụ ndị okenye okenye ọ laziri n'aka ndị okenye ọ ga-alaka ndị okenye ndị okenye n'oke dị okenye amazị mgbe anyị megide nyechaziri ya dịka ndị dasọ ma mgbe ndị dasọ tụmụrụ ọnwụchaziri bụ ife anyị were ọchịchị nyefe agha

e nye gị ọrụ ọ bụghị na ị pụta gị esi n'okpewere chineke nọkụnọkụnọkụ na i nwetagodi ebe a kwụwara gị ezigbo ụgwọ bụ ị ga-enwetara ebe ị na-arụ ọrụ ndị ezigbo nke nwa